ar mhiotail agus neamh-mhiotail, airíonna agus úsáidí. Ag deireadh an chaibidil so, ba cheart go mbeimid ábalta substaintí a rangú mar mhiotail nó neamh-mhiotail, fiosrú a dhéanamh ar airíonna de mhiotail, úsáidí de mhiotail agus neamh-mhiotail a dhéanamh amach, agus airíonna bunúsacha a liostáil. So rangú substaintí, ba cheart go mbeimid ábalta amharc ar shubstaint agus fios a bheith againn cé acu metal ná neamh-metal atá iontu, to categorise them fiosrú a dhéanamh ar airíonna de metal so the characteristics atá ag metal nó the properties atá ag metal úsáidí de metal agus neamh-mhetal a dhéanamh amach so cad é a úsáideann muid metal agus neamh-metal fána choinne agus airíonna bunúsacha a liostáil

ná an sainmhíniú atá aige ná an méid mais atá pacáilte i dtoirt or istigh i dtoirt áirithe. Agus ba mhaith liom dá bhfoghlaimeodh sibh an sainmhíniú seo, foghlaim an definition seo mar go bhfuil caibidil iomlán agaibh ar dlús you'll have a full chapter on dlús and má fhoghlaíonn sibh seo anois, beidh sé iontach úsáideach daoibh sa todhchaí. Cóimhiotal sin alloy. So cad é na tréithe fisiceacha atá ag ábhar? Is é airíonna fisiceacha na tréithe characteristics agus na gnéithe a chuireann ábhar ar bith in iúl. So really an rud atá ann ná na focla a úsáideann muid nuair atá muid ag cur síos ar rud inteacht. Dá dá gcuirfinnse ceist oraibh cur síos a dhéanamh ar cupa, déarfá go bhfuil sé cruaidh, tá sé láidir, em,

gorm seo, déanta amach as plaisteach atá cruaidh, láidir agus righin, righin is, ahem, bhuel, dá mbeifeá ag caint ar dhuine, righin is stubborn, cineál de tough, níl sé ag dul a, níl sé solúbtha, níl sé flexible. So, sin an rud atá an stuif gorm déanta amach as, is ansin tá an, ahem, stuif. na, cineál de bristles atá ar an brush, tá siad seo déanta amach as plaisteach fosta, ach tá siad déanta amach as plaisteach atá bog agus solúbtha. So sin an rud atá de dhíth orainn amach as dustpan's brush, go mbeadh an rud plaisteach gorm, crua, láidir agus righin, agus go mbeadh na bristles bog agus solúbtha. Is féidir na nithe dá dúil a bheith curtha i ngrúpaí, so tá grúpaí éagsúla ann, miotail, neamh-mhiotail agus leathmhiotail. So gníomhaíocht anseo, an bhfuil fiuchphointe ard ná íseal ag na miotail seo? So beidh físeán de seo curtha suas ar YouTube or curtha suas ar Edmodo ó YouTube sa dóigh go mbeidh sibh ábalta na trialacha seo a choimhéad. So an rud atá ann ná tá tlú againn so eh. seo leis na miotail a em greim a fháil ar na miotail agus iad a chur thar an dóire, dóire Bunsen, dóire Bunsen, gabh mo leithscéal, agus em 's ag gabháil a úsáid cineálacha difriúil miotail go bhfeicfidh muid em an leánn siad uilig, dtig linn, go háirithe bhfuil rud ar bith a thig linn a rá fá dtaobh den fiuchphointe so nuair a chuireann mise an triail seo suas ar em Edmodo ba cheart go líonfadh sibh isteach seo. Líon isteach an tábla seo. Seo torthaí an triail. So, an gníomhaíocht seo, tá an ceann seo ag gabháil suas ar Edmodo chomh maith, agus an rud atá ag tarlú anseo ná go bhfuil an dóire Bunsen anseo ag téamh suas na slait miotail seo. So, téitear suas anseo iad, agus tá muid inniu ag gabháil a dhéanamh fiosrú ar an dóigh ar cé chomh gasta agus a bhogann an, seolann an teas suas fríd an slat miotail anseo. Agus tá céir, nó ehm, nó. im ná Vaseline an seo, seo an rud dearg seo agus tá an wax ná an Vaseline ná im ná cibith cad é atá thig linn, thig leat ceann ar bith acu sin a úsáid, tá sin ag coinneáil an pionna seo greamaithe den slat. Agus an rud a tharlaíonn, de réir mar a théann na slait suas,

Líon isteach anseo iad. Seo torthaí an triail agaibh. So an triail seo ag gabháil suas ar ar Edmodo chomh maith. So seo ag em fáil amach an bhfuil miotal ina sheoltóir maith de leictreachas. So tá an ciorcad, an circuit seo em tá sé ag gabháil a bheith déanta suas mar seo. Tá battery againn, ceallra, agus tá an sreang anseo. agus a chiorcaid go lasann an bulb so thig leat em gabh mo leithscéal thig leat ábhar ar bith a chur isteach anseo dá gcuirfeadh muid pláistéar isteach ná adhmad ná páipeár ná rud ar bith mar sin ní oibreoidh siad cionn is nach bhfuil siad ina sheoltóir maith de leictreachas atá muid inniu sa triail tá siad ag dul a chur Tá siad ag dul a bhaint úsáid as cúpla ábhar, ach má chuireann tú miotal isteach, tá miotal ina sheoltóir maith de leictreachas, so lasfaidh an bulb. So airíonna de mhiotal, na tréithe fisiceacha ag miotal. So seo Ba mhaith liom go mbeadh sibh ábalta iad seo a liostáil. Ba cheart go mbeadh sibh ábalta liosta a dhéanamh daofa seo dá mbeadh scrúdú againn. Bheinnse ag cur an cheist luaigh ceithre airí atá ag miotal. Agus cé nach bhfuil mise ag dul a bheith ag tabhairt scrúdú daoibh air seo, beidh quiz agaibh ar Edmodo, but em ní bheidh mé ag tabhairt scrúdú ranga daoibh air seo mar nach bhfuil muid ar scoil. Ar an bhliain chugainn, nuair atá scrúduithe agaibh faoin em b'fhéidir ag an Nollaig nó an samhradh, beidh na caibidil seo orthu, so bíodh a fhios agat na rudaí seo atá em á foghlaim daoibh. so tá miotal na seoltóir maith leictreachais, na seoltóir maith teasa, tá dlús ard acu so ciallaíonn sin go bhfuil cuid mhór mass pacáilte isteach i dtoirt áirithe, there is a lot of mass packed into a, em, a small volume or a certain volume. Tá siad crua agus láidir, strong. Gléineach, lonrach, shiny.

intuargainte, ciallaíonn seo go dtig leat iad a mhúnlú isteach i gcruthanna difriúla so like you can mold them into different shapes so sin na hairíonna atá ag miotal, na tréithe atá ag miotal so seo anseo pictiúr daofa sin so níl na tréithe seo ag achan miotal tá eisceachtaí i gcónaí ann so tá miotal bog na, na miotal alkali.

ag teocht an tseomra. So bíonn dlús ard ag cuid mhaith miotal. Ciallaíonn sin go mbeidh siad trom i gcomhréir lena méid. So for their size they're quite heavy. So má thabharann tusa, má ghlacann tusa an sampla de, b'fhéidir dá mbeadh, giota miotail agam ina ina chruth de ping pong ball, if I had a ping pong ball made out of metal agus dá mbeadh em an méid céanna plastic agam, dá mbeadh em if I had a plastic ping pong ball bheadh an miotal i bhfad níos troime sin cionn is go bhfuil dlús ard aige. Agus an chúis atá leis seo ná go bhfuil cuid mhór adaimh pacáilte go dlúth istigh iontu, istigh i dtoirt bheag. So, má amharcann muid anseo, níl an phictiúr seo ag dul a bheith rómhaith, ach dhéanfaidh mé mo dhícheall leis. Má amharcann muid ar seo anseo. Níl na ciorcail seo iontach cóngarach dá chéile, so tá seo ina ghás, seo na atoms de gás, níl siad iontach dlúth, they're not packed in tight when they're a gas, nuair atá siad ina leacht, tá siad cineál de níos cóngaraí dá chéile, b'fhéidir in clusters ná clumps beaga, but níl siad pacáilte istigh go teannta. So gás, leacht. Agus seo Solid. Agus nuair atá rudaí ina solid, tá na adaimh pacáilte istigh iontach cóngarach dá chéile. So seo tuige em atá solids solid, cionn is go bhfuil na hadaimh pacáilte istigh mar sin. Nascadh miotalach, metallic bonding. Ceanglaíonn leictreoin adaimh miotail le chéile go dlúth. Tagann na leictreoin siúd ó sceallaí seachtracha na n-adamh agus ceanglaíonn siad na hadaimh le chéile. So istigh in atom, kind of tá em amharcann atom cosúil le seo agus beidh méid áirithe em protons againn, méid áirithe neodróin againn agus ansin beidh leictreoin, ná electrons, ag dul thart ar na na sceallaí taobh amuigh den núicléas. So, seo an ceann anseo agus bíonn dhá leictreon sa sceall taobh istigh anseo, bíonn ochtar ar achan cheann ina dhiaidh sin. So abair go bhfuil trí sceall ag an, em, ag an adamh seo agus tá ceann amháin, níl ach ceann amháin ar an, ar an sceall seachtrach anseo. Thig leis an cheann seo imeacht leis, thig leis an cheann seo a chailleadh. Agus seo an rud atá ag tarlú thart anseo, nuair atá na leictreoin beaga anseo saor, tá siad free. Agus ciallaíonn sin go bhfuil, or seo an fáth, go bhfuil miotal ina sheoltóir maith de, de, de leictreachas, gabh mo leithscéal. So thig leis le miotal leictreachas a sheoladh go maith mar go bhfuil na leictreoin saor le gluaiseacht. So líon isteach na bearnaí seo, so ba mhaith liom dá ndéanfadh sibh iad seo. Níl an ceann seo le, níl an ceann seo le déanamh mar nach bhfuil sibh ar scoil le dhul i ngrúpaí. cóimhiotal. Seo meascán de dhá mhiotal, so corruair tá miotail ann nuair a mheascann tú iad níonn siad miotail eile atá níos níos úsáidí, more useful. So uaireanta d'fhéadfadh miotal nó thig le miotal a bheith níos úsáidí má bhíonn siad íon, má bhíonn siad pure. Cosúil le copper, Pure Copper, tá sé i bhfad níos éifeachtaí mar sheoltóir leictreachais leis féin ná nuair a bhíonn sé measctha. So abair, má tá muid ag iarraidh seoltóir maith leictreachais, úsáideann muid copper atá íon, atá pure, níl metal ar bith eile measctha leis. Ach. Má mheascann muid, is iomaí miotal atá níos éifeachtaí agus níos úsáidí nuair atá sé meascaithe le miotal nó neamh-mhiotal eile, agus tugtar cóimhiotal nó alloy orthu sin. Agus seo samplaí anseo de alloys. So prás, seo brass.

cruach dosmálta, seo ceann atá muidinne ag úsáid achan lá, sin stainless steel, agus sin meascán idir iarann, cróimiam agus nicil, agus úsáideann muid é sin fá choinne ehm. cosúil le ehm. scian, forc, ehm. sinks agus rudaí atá ag dul a bheith teacht i dteangmháil le huisce go minic, cos ní éiríonn siad meirgeach, they don't get rusty. agus an ceann bun anseo, meascán idir aluminium, nicil agus cóbalt atá ann, agus úsáidtear iad sin le magnets iontach iontach iontach cumhachtach a dhéanamh. So nuair a mheascann muidinne na miotail seo, faigheann muid miotail atá i bhfad níos úsáidí fá choinne na na rudaí seo ar an taobh seo a dhéanamh. So tá an Eiffel Tower, an Túr Eiffel, déanta amach as ehm, déanta amach as iarann, agus an fhadhb atá ansin ná go n-éiríonn iarann, éiríonn sé meirgeach, éiríonn sé rusty má tá sé, má thagann sé i dteangmháil le aer nó uisce. So má bhíonn sé ag cur ar an Eiffel Tower, em, bheadh sé ag éirí meirgeach. Ach, cad é a tharlaíonn ná cuireann siad péint ar an Eiffel Tower go minic, scéal achan seacht mbliana caithfidh siad é a phéinteáil. So bheadh sé i bhfad níos úsáidí b'fhéidir dá mbeadh an Eiffel Tower déanta amach as stainless steel. Neamh-mhiotail, tá fiche is a haon dúil ina neamh-mhiotail, cuid is mó de na neamh-mhiotail ina leacht nó gás, so samplaí atá againn, carbon, sulphur,

in form difriúil darb ainm graphite. Tá graphite ina sheoltóir maith leictreachais, is tá sin déanta amach as carbón, so de ghnáth níl carbón ina sheoltóir maith leictreachais, ach tá má tá sé i bhfoirm graphite. Agus i bhfoirm diamond, as an diamond a bheadh in fáinne, tá carbón iontach cruaidh le leáphointe iontach ard, a high melting point. So, má amharcann muid ar an tábla seo, tá an tábla seo ag inse dúinn cad é an difear atá idir an píosa óir thart anseo, an píosa le dath óir, agus an píosa taobh istigh le dath airgid. So, dath óir ar taobh amuigh, déanta suas de 75 faoin gcéad copar, 20 faoin gcéad zinc agus 5 faoin gcéad nicil. agus tá an lár, tá dath airgid, dath silver air. Agus tá sé suimiúil, níl mórán difir eatarthu. Tá seachtó a cúig fán gcéad copper ann. Níl zinc ar bith ann. Tá fiche is a cúig fán gcéad nickel ann. So, tá siad iontach iontach cosúil le chéile, ach amharcann siad iontach iontach difriúil. So, seo deireadh an chaibidil seo. So, má tá ceisteanna ar bith agaibh, cuir teachtaireacht chugam ar Edmodo, Google Classroom, nó cuir ríomhphost chugam. Ok, maith sibh.